moni moni moni madzulo abwino ndine nesta the black teacher ndipo madzulo ano ndabwera ndi nkhani yokhudzana ndi dziko lija la irani tikudziwa kuti mtsogoleri kapena kunena kuti amene anali mtsogoleri wa dziko limeneli uh, yemwe amatchedwa kuti the supreme leader adaphedwa pa chiyambi cha nkhondo mu february eh, ndipo ameneyi ankatchedwa kuti ayatola uh, ali khamenei

ndiye yemwe anasankhidwa adali mwana wake wa ayatola ali khamenei yemwe dzina lake ndi mojitaba khamenei ndiye mojitaba khamenei ameneyi chisankhidwireni tonse tikudziwa kuti sanaonekepo kumaso kwa anthu uh, kaya zithunzi kaya mavidiyo sanaonekepo zithunzi ndi mavidiyo onse amene timagwiritsa ntchito tikamakamba news zokhudzana ndi mojitaba ali khamenei ndi zakale zomwe zinatengedwa iyeyi asanasankhidwe Ndiye ndi chifukwa chani iyeyi sakuoneka? Maripoti amanena kuti iyeyi pa tsiku limene bambo ake adaphedwa iyeyi adavulala kotero kuti iyeyi adali kunyumba komweko eh, ndipo adavulala kamba ka mabomba amene adagwa kunyumbako. Tikumbukire kuti kunali meeting kumeneko Ndipo pa meeting imeneyi kunali atsogoleri a gulu la nkhondo lija la IRGC komanso akuluakulu ena amene amakhala pafupi ndi uh, supreme leader anali nawo ku meeting kumeneko, koma mwana wakeyi chifukwa analibe udindo wina uliwonse wa mboma sanali nawo pa meeting po koma adali kunyumba komweko limodzi ndi mkazi wake komanso mwana wake, ndipo zimamveka kuti bomba litaphulika kunyumba kuja lidagwetsa rumu yomwe atsogoleriwa amakumanirana ndipo thupi la Ali Khamenei uh, uh, supreme leader uja lidapezedwa ndithu nyumba itamugwera atafera pamenepo ndi anthu ena aja otsatira koma mkazi wake yemwe ndi mayi wake a uh, Mojtaba adavulala anali ali moyo anachotsedwa pamenepa koma adakamwalira akulandira chithandizo ndiye maripoti amati Mojtaba iyenso naye anali mbali ina ndipo anavulalanso kwambiri ena amati adavulala miyendo komanso nkhope ya ndipo ama ali a kulandira chithandizo anthu amatero ndiye kusaoneka kwa mtsogoleri wanyowani ameneyi anthu amanena kuti chifukwa choti anali ali atavulala akulandira chithandizo ndi chifukwa chake samaoneka ndiye kunapezeka kuti kuli magulu ena amene amakhulupirira kuti Mojtabayi nayenso anaphedwa. Mukumbukire tinapangapo ma video amene amaonetsa ma martyrs ndi atavundukula zithunzi za ma martyrs pamapezeka kuti pa zithunzipo pakupezekanso chithunzi cha mtsogoleri ameneyi Supreme Leader Mojtaba Khamenei ndi anthu amadabwa kuti kodi zikukhala bwanji eh, komabe atsogoleri a dziko la Iran amatsindikiza kunena kuti Mojtaba ali moyo ndipo ali malo obisika, malo achitetezo. Zimenezi zitibwereseno pa nkhani yomwe ndabwera nayo lero. Zonsezi zomwe ndakambazi tinazikambapo mukuzidziwa. Eya, tsopano nkhani yomwe ndabwera nayo lero ni nkhani yokhuzana ndi president wa dziko la Iran. Eya, tikumbukire kuti Uh, Supreme Leader uyu ndi mtsogoleri wa chipembezo cha Chisilamu makamaka Chishia, Chisilamu cha Chishia komanso ndi mtsogoleri wa dziko lonse kuphatikizapo uh, uh, zachikhalidwe eh, zachipembezo iyeyi ndiye mtsogoleri wa dziko lonse ndi supreme leader koma kuyendesa boma government eh, imene imakhalira government civil service kuyendesa zimenezi kumakhala president ndipo kumachitika zisankho zosankha president ku irani kumeneku ndiye kuli president kumeneku yemwenso ndi dokotala by profession iyeyi ndi dokotala nditu surgeon ochita maoperation eya eh, ndi amati ndi ochita maoperation amtima nditu mmene eh, eh, eh, mmadziwira madokotala akuchipatala chabwino koma iyeyi adawina chisankho cha president ndiye ndi president wa dzikoli iyeyi alibe mbiri ya zachipembedzo utsogoleri wa chipembedzo kapena utsogoleri wa usilikali wa nkhondo iyayi iyeyi ndi civilian president ndiye nkhondo itayambika kunapezeka kuti chifukwa choti supreme leader adaphedwa kukuchitika ulamuliro kapena nene kuti utsogoleri ochokera ku military makamaka ku irgc chifukwa choti ino ndi nthawi ya nkhondo ndiye uh, uh, mphekesera zimamveka zonena kuti amene adasankha Mojtaba uja kuti alowe m'malo mwa bambo ake adali gulu la asilikali ankhondo la IRGC limene lidali pafupi kwambiri ndi Supreme Leader Ayatollah Khamenei ndipo lidakhazikitsidwa ndi Supreme Leader Ayatollah Khamenei ndipo majeno onse amene anali atsogoleri amaudindo ku military anasankhidwa ndi uh, Ayatollah Khamenei ndiye iwowa po kufuna ku, uh, kusonyeza loyalty yawo e, kukhulupirika kwawo kutsatira kwawo kwa mtsogoleri wawo amene adaphedwa adasankha mwana wake kuti alowe mmalomo mwana wake ngakhale anasankhidwa mmene tanenera kuti sakuoneka ndiye kumakhala conflict president akufuna zakuti zilankhulidwe akufuna boma liyende chonchi zinthu zikhale chonchi kumapezeka kuti asilikali aja ndi amene akulankhula akupanga zinthu zotsutsana ndi president eya ndiye malipoti akuti president uyu anakhala akupereka resignation eh akunena kuti ineyo ntchito iyi ndikuyisiya ntchito iyi ndikuyisiya kambirimbiri ndipo asilikali aja amamuchenjeza kumuuza kuti sungasiye ntchito tidakali nthawi ya nkhondo ukasiya ntchito kupanga resign nthawi ya nkhondo ndiye kuti ndiwe traitor ndiye president wakhala mokakamizidwa koma ali pa, pa udindowu Tsopano ripoti yomwe ndabwera nayo lero ndiyonena kuti tikudziwa kuti president ameneyi anabwerako kuzalankhula kunena kuti supreme leader ali moyo ndipo ndalankhula naye ndakumana naye ndipo zima zinamveka kuti ku Iran konse ndi anthu awiri okha amene adakumana maso ndi maso ndi supreme leader ai uh, uh, supreme leader wanyowani Mojtaba Khamenei Ndiye news zimene zatuluka ndi zokhuzana ndi tsiku limene president yi anapita kukakumana ndi Mojtaba Khamenei. Akuti president yi adaopseza kunena kuti ngati sindikumana ndi supreme leader ineyo ndikupanga resign chifukwa zimene zikuchitika ndi zimene ife tikufuna zikukhala ngati zikusiyana zikutsutsana ndiye ngati inuyo mukuti ma, uh, ma instructions anu ulamuliro wanu mukutenga kwa supreme leader ine ndifuna ndikumane ndi supreme leader Nde ataopseza choncho akuti asilikali a IRGC anamuuza kuti bwera kuno uzakumane ndi supreme leader. Ndiye akuti president yi anatengedwa ndithu ndi ogwira naye ntchito pa galimoto yake ndiye ananyamuka ndikupita naye kudera lina mu Tehran ku capital city komweko koma analowera naye kudera lina. Atafika naye kudera lina kuja anakumana ndi asilikali a IRGC ndipo adamuchosa mu galimoto yake ija ndikumukweza mu galimoto yawo ya black ndipo galimoto yomwe adakwezedwayi Idali ndithu ya mdima okhaokha ndipo mawindo anali ndithu opanga tinti onena kuti sangaone kunja. Anakwezedwa mmenemo ndipo anakhala pa mpando mwamantha osaziwa zoti akulowera kuti ameneyi president. Ndiye pambali pake padali munthu yemwenso amati sadayang'anane sadayang'ane naye maso ndi maso chifukwa anthuwa anali atavala ndithu zoziphimba. ndipo akuti galimoto imeneyi inayenda ndikutuluka ndithu mtunda ku- iyeyi osamaona kuti tu- ikulowera kuti koma anamuwuza kuti musaope tikupita nanu mukakumane ndi supreme leader Mojtaba Khamenei hey! ndipo maripoti akuti galimoto ija idayenda ndithu mtunda ndipo atafika kumalo anakalowa ndithu kumalo kumene samadziwa kuti nkuti analowa mu rumu Ndipo mu rumu mmenemo kunabwera munthu amene anavalanso zophimbika, ndipo anamuuza kuti, Eh, panopa mukula, mu, mwa- mwabwera kukumana ndi ah, Supreme Leader. Ndipo Supreme Leader ali paselipa, akuti kunali chikatani ndithu, ndipo anamuuza kuti mutha kulankhulana ndi Supreme Leader pa zimene mukufuna. Ndipo analankhulana ndi Supreme Leader uja, koma sanamuone ndi maso ayi. Ndipo Supreme Leader uja atalankhulana naye kwa kanthawi kochepa, akuti ma minutes, Asilikali aja anabwera ndikumuuza kuti basi meeting yatha tiyeni tikupelekezeni mwakumana ndi supreme leader mwalankhulana mwakhulupilira kuti ali moyo ndipo a president aja anatengedwa ndikubwelera ndikukakwezedwa mugalimoto yawo nkumapita ndi pamene a president aja analankhula kuti ndakumana ndi supreme leader ndalankhula naye ali moyo ali bwino. Ndiye akuti apresidentiwa amafunsa ndithu owathandizira kuti koma mawu amene ndimamva aja ndi mawudi a Mojtaba? Ndi yemweyodi? Nanga si munthu woti eh, simunacheze naye kwambiri asanasa- asanasankhidwe kukhala ah, mtsogoleri simukumudziwa bwinobwino? Ndiye akuti ama- amafunsafunsa ndithu kuti ah, koma amene ndalankhulana naye uja ndi Mojtabadi? Ndipo amene amamperekezawo amuza kuti musakayike eya ndi amenewo. Ndiye nkhanizi zayamba kutuluka pano pamene kukumveka ma rumours onena kuti utsogoleri ku Iran wayamba kuvuta chifukwa cha kusatulukira kwa Supreme Leader ndipo anthu a mmusiwa akukhala ngati akukanganirana mphamvu chifukwa choti ena akubwera ndi maulamuliro awo omanena kuti iwowo akupanga represent Supreme Leader koma Supreme Leader yo sanabwere nkudzakumana ndi anthu even a Parliament nkunena kuti adziwe kuti tikutsogoleredwa ndi munthu uyu zimene zonsezi sizinatulukirebe ndiye padakali pano Kudakali ndithu ka struggle ndi chifukwa chake nkhani zimenezi zayamba kutulukira. Ine ndangodzipanga share mmene zikutulukirira, sindinayikepo uh, gaga ndiwa ya, ya kapena kukometsera, ndi mmene zikutulukira. Ndinetu Nesta the Black Teacher.